takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo koma tiyeni tiyambe ndi kuona ina mwa mvula yomwe yayezedwa lero 8 koloko m'mawa monga kuchokera kwa mwamkumbwa ku chitipa ku zalewa ku blantyre ku lirangwe ku blantyre komanso ku chikwina ku nkhata bay komwe inagwa mvula ya mlingo wa mamilimita 25. Mvula imeneyi inagwanso madera ena monga ku Musumbe, ku Chitipa, ku Ntchisi, ku Ntcheu, Nkhande, ku Enukweni, ku Mzimba komanso ku Mtunthama ku Kasungu osaiwalanso ku Luyeso ku Chitipa komwe inagwa ya mlingo wa mamilimita 11. Tikupitirizabe kuunikira nyengo ya mvula m'madera ochuluka a m'dziko muno ndipo pakali panopa mvula imeneyi ikuyembekezeka kugwa ya mphamvu makamaka m'madera am'chigawo cha kumwera komanso m'madera am'mphepete mwa nyanja ya Malawi. Chiopsezo cha kusefukira kwa madzi chikhalabe chokwera m'madera ena monga ku Nsanje komanso ku Chikwawa choncho tiyeni tikhale anthu osamala komanso a tcheru. Mpweya wa chinyontho chochuluka wochokera ku Congo mothandizana ndi ITCZ upitirizabe kugwetsa mvula madera ambiri am'dziko muno. Koma pakali panopa tikuunikira namondwe Freddy yemwe wabadwa kuzambwe kwa dziko la Australia ndipo ndi yemwe tikumuona akuzungulira apayu mu mapu a kayendedwe ka mpweyamu. Pakali panopa namondwe ameneyu sakukhudza nyengo ya kwathu kuno koma kalondolondo akupitilira. Usiku uno tiyembekezere zotani? Mvula madera a mchigawo cha kumwera komanso madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi. Mvula imeneyi igwa madera ochepa a mzigawo za pakati ndi kumpoto. Ndipo mawa mmawa tiyembekezerenso mvula kudzagwa madera ena amphepete mwa nyanja ya Malawi komanso madera amchigawo cha kumwera. Mvula imeneyi idzagwa madera ochepa amzigawo za pakati ndi kumpoto ndipo kudzafunda mawa mmawa mmadera ambiri monga ku Blantyre ndi madigiri 20 osayiwalanso ku Lilongwe koma ndi madigiri 19 ku Kasungu. Kudzafunda kwambiri mmadera amchigwa cha mtsinje wa Shire. Mawa masana tiyembekezere mitambo yochuluka kudzaoneka madera a m'chigawo cha kumwera ndipo mvula ya mabingu idzagwanso madera ena a m'chigawo chimenechi monga ku Phalombe komanso ku Zomba. Mvula imeneyi idzagwanso m'madera ochepa a m'chigawo cha pakati monga ku Kasungu, ku Mchinji komanso ku Salima. Tiyembekezere nyengo ya mvula ku Mzuzu komanso madera ena mchigawo cha kumpoto monga ku Rumphi, ku Nkhata Bay komanso ku Karonga ndipo kudzafunda ku Mzuzu ndi madigiri 25, 26 ku Lilongwe pomwe 24 ku Blantyre. Kudzatentha pang'ono madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi monga ku Nkhotakota, ku Likoma komanso ku Karonga. Ndiye mkuja uno tikuyembekezera nyengo ya mvula idzachepa mphamvu m'madera ambiri makamaka kum'mawa. Koma masana mvula imeneyi idzagwa ndithu m'madera ambiri makamaka madera okwera a m'zigawo za kumwera komanso kumpoto osaiwalanso madera ochepa am'chigawo chapakati. Usiku uno munali ndi ine Archibald Nthowa khalani ndi usiku wopambana.